Donc aw bisimila bisimila dɔgɔkun kibaru ale sanfɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la min perezantelen don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ da muhamɛda kuma tigi kunnafoni daminɛla an bɛ kunnafoni daminɛ an bɛ taa nɔrɔfan n'an taara nɔrɔfan i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu ye sibiridon tɛmɛnen zuye kalo tile naani san ba fila mugan ani wɔɔrɔ nin kɛra ko ye ko min n'a ma dogo mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ fɛn min na waati min na sɔgɔma joona fɛ maaw bɛ ka labɛn sabati waati min na o kɛra banbatu u na waati ka don an ka jamana ninnu kɔnɔna la an ka region ninnu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye sevare ka taa se fo gawo fo ka taa se agɛlɔki ninnu ma i b'a ye k'a fɔ ni ataki kɔni labɛnna ataki kɛra ataki wɔɔrɔ ye min an bɛ se ka min da maaw tulo kan sisan nin kɔni y'a samedi tannan de ye ni banbatu b'u ka banbatiya wale ta ka faso maliba in sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an ka sɔrɔsiw nka nin kɔni a kɛra basi ye min n'a ma dɛsɛ sabula bɔrɔntɔli kɔni dar'u kan kosɛbɛ kosɛbɛ a laban kɛra sentigi ani ko laban fɛn min ye i b'a ye k'a fɔ n'an taara ani anefisi anefisi a ta kɛra gawo ale a ta kɛra kɛnyɔrɔba nka kɛnyɔrɔba ta i b'a ye k'a fɔ kɛnyɔrɔba ta ni tɔw tɛ kelen ye sabula o kɔni tun dabɔ kun ye kasobonba min bɛ kɛnyɔrɔba jadisiw ka maa minnu bɛ kaso ninnu kɔnɔ olu kɔni tun taa kun ye de ka taa olu libere nka i b'a ye k'a fɔ gawo fana ta juguyara kosɛbɛ nka i b'a ye k'a fɔ u y'u to kidali de ka taa gawo nka ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bɔrɔntɔli ye bɔrɔntɔli min ni maaw y'a ye telew la k'a ye rezow kan fan bɛɛ lajɛlen na a kɔni da ma diya u la nin ko in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an bɛ waati min na faso tintigiw fɛ maliba in kɔnɔ bi an bɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an b'ale sanfɛ kunnafoni telima b'an sama ka taa iran n'an taara iran i b'a ye k'a fɔ iranɛw ka belebele min u ka cɛkɔrɔba min n'a a fatura u ka alimamiba in i b'a ye k'a fɔ a ka laseli kɔni olu kow kɔni daminɛna fɛn mun ye sibiridon a ko ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna i b'a ye k'a fɔ u taara ni su ninnu kɔni bɛɛ ye u ka misiriba kɔnɔna la iran i b'a ye k'a fɔ cɛba in ka fara a mɔdenmuso kan an'a yɛrɛ denmuso an'a burankɛ u su naani kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni tun dalen bɛ misiriba in kɔnɔ nka iraniw ko k'olu kɔni sigilen don ka maa min makɔnɔ maa miliyɔn mugan u sigilen bɛ ka o de kɔnɔ ko in kɔni kɛra koba ye iran jamana kan bɛɛ lajɛlen bɛ kasi la fan dɔ bɛ kasi la mɛ hali ka bi maaw bɛ ka avion ta maaw bɛ ka mobili ta ka taa laseli in kunbɛn ko in kɔni ko ni ala sɔnna ni dɔgɔkun in kɔnɔ k'a ta bi fo ka taa fo zuye kalo tile kɔnɔntɔn ko ko in kɔni bɛɛ lajɛlen bi ban nka fɛn min ye alamisadon ye kɛrɛnkɛrɛnya la a ka laseliw kɔni a ka don laban a ka so laban o bɛ taa bila a ka so laban kɔnɔ o don ni masaba in sɔnna donc hali ka bi an bɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima b'an sama ka taa sidafiriki an y'a fɔ ye kunnafoni tɛmɛnenw na fɛn min ye sidafirikiw ka jamana ɲɛmaa a kɔni tun ye ko kɛ jaja ye ko kɛ ko min n'a ye ɛrɛri kɛ fɛn min y'u ka jamana kɔnɔ y'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o de ye tabo mbeki tabo mbeki ale kɔni bɔra a kuma na a ko sidafirikɛw ka peresidan ye nin min kɛ afirikɛw na ko nin ye ko ye ko min n'a a man ɲi kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ yanni olu k'u ka ɛndepandansi ta jamana caman caman de bɛ u tun bɛ ka olu sutini ale ma ɲinɛ o kɔ nka ko n'a fɔra ko nin nana ka na nin ko in kɛ ko ka tila k'a fɔ ko k'a sun kɛ ka sababu kɛ ko parce que ko baara tɛ jamana kɔnɔ ko n'i y'a ta ko depi san deux mille cinq k'a ta depi san deux mille cinq f'an filɛ waati min na sisan ko baarako gɛlɛya in nana o waati la ko sinon san 2008 ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada i b'a sɔrɔ ko wɔɔrɔ dɔrɔn de bɛ o de bɛ somasi la ko nka bi ko fɛn min ye politikimɔgɔw ye k'olu de nana ka na nin ko in bɛɛ tiɲɛ olu kɔni k'olu bɛ yafadeli kɛ afirikɛn fɛn o fɛn tun bɛ yen sidafiriki n'u gɛnna ka b'u ka jamana in kɔnɔ sabula ni maa gɛn ta n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ fo maa ba fila ani kɔ ɲɔgɔnna la a ko k'ale bɛ bɔ ka yafadeli kɛ nin don in kɔnɔ a y'a ka discours karan a nisɔngoyalenba tun don sabula a y'a ka nisɔngoya jira k'a jira président na k'a fɔ a ye nin min kɛ a ma bɛn bi a ma bɛn sini wa ale yɛrɛ ma jɛn n'a hali n'o y'a sɔrɔ ale tɛ fanga kunna bi ale delila ka fanga mara ka kɔrɔ kɛrɛfɛ jamanaw le mun bɔ ale ni kɛrɛfɛ jamanaw cɛ u ye min k'ale ale b'o dɔn sabula ale tɛ fisiriwale an bɛ waati min dɔn hali ka bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima b'an sama ka taa burukina n'an taara burukina i b'a ye k'a fɔ burukina arime u ye wulikajɔ boloda nin dɔgɔkun kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ burukinabew bolo u ka jamana kɔnɔ a bɛ bɛn kofɔ a bɛ kotoɲɔgɔntala kofɔ wa a bɛ kelenya kofɔ i b'a ye k'a fɔ non seulement arimew bɛ kɛlɛ kɛ nka jamana kɔnɔdenw fana bɛ kɛlɛ kɛ tenitigiw nɔfɛ sabula olu ko ko maa ma ko k'i ka jamana maa ma ko k'i ka jamana ka d'i ye k'u bɛɛ lajɛlen ka na k'u bɛɛ ka kan o de la olu ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u ka kotoɲɔgɔntala u kɔni jɛra ka nin btɔliba in kɛ burukina jamana kan i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun kɔnɔna la u kɔni ye banbaanci maa kɛmɛ naani ani kɔ u ye olu de bɔnɛ u nin na u sera ka moto minnu minɛ u ye moto kɛmɛ fila ani moto bi duuru u ye o minɛ marifa u ye marifa kɛmɛ saba ani marifa bi duuru ani saba si ni si tɛ kelen ye ka sɔrɔ mobiliw t'o la fɛn wɛrɛw t'o la ani u ka taliki waliki u ye ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen rekipere nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye fɛn mun ye burukinabew ka perezidan ibrahim tarawele a kɔni bɔra ka nisɔndiyaba kɛ k'a ka faso k'a ka tenitigiw fo k'u waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnya la ka jamana kɔnɔdenw fo minnu sɔnna ka fara u kan ka nin kɛlɛ kɛ. Bi kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni an bɛ taa Bamako Bamaɲare i b'a ye k'a fɔ conseil des ministres min kɛra arabadon tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a kɔni a ye bolonɔbila kɛ bolonɔbila min n'a bɛ bɛn CFA wari miliyari ba saba ani miliyɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn a y'o kɔni labila a labilala fɛn min kama ko gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sirako b'o la kɛnɛya ko b'o la i b'a ye k'a fɔ a ko ne ye nafolomugu in nabila nka a y'a labila ka kɔndisɔn kɛ ko bɛɛ lajɛlen n'a ma ɲa ni fɛn dir'i ma k'i k'i yɛrɛ dilan ko bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ dilan nka ko maaw kana ɲinɛ dɔrɔmɛ kelen a bi don wo o wo fɛ san fila ɲinan kɔ ou bien san kelen ɲinan kɔ a donna wo o wo fɛ bɛɛ lajɛlen b'a donyɔrɔ fɔ sabula n'i y'a ye ale bɛ nin kɛ ale ye maliden de ni fɛn o fɛn n'a kɔ bɛ jamana kɔnɔdenw na a ka kan ale jamanakuntigi n'a se b'a ye a k'a kɛ donc ale ma nin kɛ dɔ wɛrɛ kama a ma kɛ yɛrɛyira kama a y'a kɛ ka jira k'a fɔ maaw la k'a fɔ ko n'i y'a ye ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ a bɛ komi gɛlɛya bɛ ale yɛrɛ kan a kɔni nin sefa wari a y'a bila bɛɛ lajɛlen ye sirako ka fara kɛnɛyako bɔnnaku kan gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ faso maliba in kɔnɔ n'a bɛ se ka don a da fɛ ko nafolo in ka don a da fɛ sabula nafolo bɛ ɲini jamana yɛrɛ de kama Teliman hali ka bi an b'ale sanfɛ kunnafoni teliman an b'a sama ka taa bafulabɛ n'an taara bafulabɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ fɔ a ma ko jokeli an y'a fɔ a ye kunnafoni tɛmɛnenw la kayi rezɔn na i b'a ye k'a fɔ ni samiya donda bɛ se sanpɛrɛn kɔni a ka mantɔɔrɔ ka ca nka i b'a ye k'a fɔ jokeli sanpɛrɛn kɔni a ye tiɲɛni kɛ an ka ni lakɔli karamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnya la segɔn sikili dirɛkitɛri de don sanpɛrɛn kɔni a jiginna ale ka gwa kan nka min ye tare tare sanpɛrɛn bɛ jigin waati min na o y'a sɔrɔ dirɛkitɛri yɛrɛ kɔni a tɛ nka fɛn min ye dirɛkitɛri ka minɛnw ye a ka fɛn fɛn bɛ n'a bɛ mago ɲɛ sanpɛrɛn kɔni ye so in bɛɛ lajɛlen ci k'a bɛɛ lajɛlen dakolon ci k'a yɛrɛkɛ nka i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye ko in yɛrɛ yɛrɛ nin ko in daminɛna waati jumɛn depuis san bɛ pɛrɛn waati min na jaja dirɛkitɛriw kalan ani kodɔn u tɛ kelen ye maa dɔw bɛ yen hakili b'u la maa dɔw bɛ yen u bɛ sigi maakɔrɔw kɔrɔ kosɛbɛ depuis san ye mɛɲɛkuli daminɛ a bɛ komi ale sɔmina ale kɔni bɔra so in kɔnɔ ka taa don fan wɛrɛ fɛ ale bɔlen ma dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ sanpɛrɛn kɔni a jiginna so in kan nka an bɛ waati min na i ko sisan bɛn kelenya ani ko to ɲɔgɔn ta la o bɛ jokelikaw fɛ yen u jɛra k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u kɔni ni dirɛkitɛri ka ko u n'a ka so dilanni bɛ ɲɔgɔn na an bɛ waati min na i ko sisan bafulabɛ sɛrikili la kɛrɛnkɛrɛnya la jokeli Donc hali ka bi kunnafoni telima an b' ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛ segin ka taa nɔri la kokura i b'a ye k'a fɔ kulu min n'a bɛ ka mali arme dɛmɛ n'a bɛ f'a ma ko Africa Corps an b'a ye k'a fɔ kunnafoni na u tun ye maa dɔw kunkolo bila ka kasabi dɔw labila ko ni maa o maa sera ka olu kɔni na n'u kunkolo ye k'u bɛ o kasabi sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Africa Corps u tilala ka a sɛmɛntiya olu yɛrɛ ko ko n'a maɲa ko ko in bɛ ta ko komi sibiridon tɛmɛnen o kɔni da diyara faso maliba la wala ko bɛɛ lajɛlen k'i pɛrɛ maa minnu kunkolo bilala ni se ma k'u ma fɔlɔ k'u k'u pɛrɛ ko sabula k'u bɛ nalen n'a maɲa mali ye nin kasabi bɔ k'olu fana bɛ farankanni kɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri sabula maliba in y'an bɛɛ de ta ye gɛlɛya n'a nana an de b'a dɔn nɔgɔya n'a nana an de b'a dɔn ni ko in banda la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jugu ninnu kɛlɛ nka fɛn min ye Africa Corps ye olu kɔni ko ko ni ala sɔnna k'olu se ye min ye mali ye budget min fɔ ten k'a fɔ ko ni maa o maa sera ka na ni kunkolo k'i bɛ nin nafolo hakɛ sɔrɔ k'olu kɔni bɛ caman caman fara kan wa bɛɛ lajɛlen ko baara dira bɛɛ lajɛlen ma k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka don da kelen fɛ an ka segin ka bɔ da kelen fɛ walasa ko in bɛ se ka ɲa an bolo cogo min na an bɛ waati min na i ko sisan donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la kunnafoni telima an bɛna se kunnafoni kabakoma yɔrɔ ma sabula nin ye kabako duniya fanfarankaba n ma deli ka nin ye n ma deli ka nin mɛn si de ma laboli kɛ an balimamuso ni an balimakɛ gɛlɛya kɔni tun b'u fan fɛ sabula ale ye muso in furu a bɛ san caman bɔ nka o san caman in bɛɛ kɔnɔna la den caman yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka nin waati laban in na an balimakɛ kɔni nana dɛsɛ sabula an balimamuso mago bɛ min na su kɔnɔna la ale kɔni dɛsɛlen bɛ k'o kɛ tellement que muso in kɔni kelen bɛ ka pression wuli a la muso in kelen bɛ ka pression sigi a kan a kɛra ka sababu ye k'a bila fura jugu dɔ de tali la a kɛlen ka o fura jugu in ta o kɔni kɛra su ye su min ni a bɛ lakali ntalenw la sabula ale kɔni y'a yɛrɛ di muso in ma depuis muso in b'a nɔfɛ cogo min na ale kɔni ye dan sago sabula muso b'a nɔfɛ cogo min na ale y'a kɛ fo ka dan sago o ko in yɛrɛ kɛra sababu ye fo ka muso taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la muso tagalen dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ye sɛgɛsɛgɛli boloda u kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ko de kɛr'a la u ye cɛ ɲininka ko mun de ye cɛ bila ka nin kɛ cɛ donna situation bɛɛ la k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a ne kɔni tun a fanga bɛ n na nka sisan a fanga tɛ n na a bɛ ka n lanjaba a bɛ ka n tɔgɔ tiɲa o de y'a to ne fana nin ko in kɛ a e fana nin ko in kɛ k'a da nin kan munna e m'a bila hakɛ la a ko ayi k'ale t'a bila hakɛ la sabula muso in ye min fɔ ale ye ale b'o de dɔn ko muso in ye ale lamaloya a somɔgɔw ɲɛna a y'a lamaloya a buranw bɛɛ lajɛlen na quartier mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama k'a fɔ ko ale tɛ cɛ ye muso in bɛ to ka nin fɔ ale donc o de kama ale fana taara nin fura jugu ninnu ta o fura jugu in tali kɔni kɛra sababu ye a sera muso in ma ka a kɛ fo ka a juguya fo ka muso taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la nka an bɛ waati min na i ko sisan cɛ in kɔni a bɛ finitigilamaw bolo sabula sariya yira k'a fɔ ko a ye sariya sago an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka jisuma kɛ a fura ye donc hali ka bi an bɛ kunnafoni telima an b'ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la nin kɔni ye monsieur le maire n'o ye kayi maire ye a ka weleweleda ye adama gindo k'a lase kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ motobaw boli su fɛ n'a mankan bɛ maa tɔɔrɔ walima maa minnu bɛ yen n'u ye motow san n'u bɛ moto sanna ni tiyo min ye n'u b'o tiyo b'a la ka tiyo wɛrɛ don a la tiyo min n'a mankan bɛ sigida maa bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ i b'a ye k'a fɔ monsieur le maire a kɔni décision ta ko maa o maa ni i minɛna la i bɛ k'a kɛ maa o maa ni i y'a kɛ o kɔrɔ e bɔra a kalama i ye sariya sago donc n'i ye dan sago sariya la min kan ka k'i la o ye kasolataa ye fɛn min ye adama gindo a ye nin kɔni fɔ i b'a ye k'a fɔ an b'a lakɔlɔsi su ganga waati min na maaw bɛ lafiya la u bɛ sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ motobatigiw bɛ ka moto funu k'a mankan bɔ i bɛ se k'i to quartier dɔ la ka motoba in mankan mɛn quartier wɛrɛ a bɛ banabaatɔ tɔɔrɔ hali kɛnɛbaatɔ minnu bɛ sunɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ siran monsieur le maire kɔni a ye décision ta maa o maa n'i y'a kɛ sigida maaw n'aw y'a ye ko maa o maa bɛ k'a kɛ polisiso min ka surun aw la aw bɛ boli joona aw bɛ taa ɲɛfɔli kɛ yen walima zandarameri min ka surun aw la aw bɛ boli joona aw bɛ taa ɲɛfɔli kɛ yen o tɛ nafigiya ye o tɛ foyi ye sabula fɛn de don n'a ma ɲa i ye jamana kɔnɔden ye ni sariya min tara jamana kɔnɔ ni e b'i ka jamana bonya e ka kan ka jamana in e ka kan ka sariya in bonya ka da o kan monsieur le maire nin kɔni y'a ka communiqué ye maa o maa n'i minɛn'a la k'a ta bi ma fo ka taa bila waati min na maa o maa n'i tɛgɛ tar'a la kasolataga de b'i ye an bɛ waati min ko sisan fɛn min ye kayi maire adama gindo a ye nin welewele da ka da kayi a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan wa faamuyali ɲuman ko bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ laseli na voilà nin de tun ye aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ kunnafoni telima ale sanfɛ dɔgɔkun kibaru ale kɔnɔna la aw minnu ma kɛ nin ja in sɔrɔla bɛɛ lajɛlen ka ja in jɛnsɛ bɛɛ lajɛlen ka ja in partager walasa minnu ti faransekan mɛn olu ka se k'u ta fan ni u nafa dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ jamana kɔkan olu ka se ka bɔ bakɔrɔba kunnafoniw kalama an ka faso maliba in kɔnɔ dɔgɔkun kibaru kunnafoni telima a perezantelen tun don aw denkɛ ni aw balimakɛ fɛ danbele mohamɛd kumatigi ni ala sɔnna ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ